Táimid arís ag tosnú ar Chlub Cúpla Focal agus ní raibh sé anseo le tamall ach bhí rang amháin againn an t-am seo caite bhí sé ar fheabhas. Bheartaíomar teacht anseo chun cuireadh a thabhairt do mhuintir na Gaeltachta nó an dream a tháinig isteach chun cónaí linn chun feabhas a chur ar a gcuid Gaelainne. Creidim go bhfuil Gaelainn ag chuile duine a tháinig, a thagann anseo ach tá meirg air mar ní raibh aon seans acu é a chleachtadh. Is mise John, táim as Uíbh Fhailí, ó dhúchas, so táim ina chónaí sa Rinn le dhá bliain anois, so táim ina chónaí sa i An Leacan, so os comhair an siopa, or in aice an siopa. In ionad pobal na Rinne sa chistin atháimid, seo an áit 'na bhfuilimid, bhfuil an cúrsa ar siúl. Again?
Yeah. Good. Tá go maith. Stop. Ar aghaidh. Tá an obair go léir a bhí le déanamh agam sa stór críochnaithe. Stop. Go. Beidh pionta Murphy's agam. Stad. Ar aghaidh. Ná. Is dócha go dteastaíonn ó an-chuid daoine feabhas a chur ar a gcuid Gaelainn agus faoi láthair, faoi láthair níl aon áiseanna thimpeall anseo gur féidir leo teacht. Creidimse i gcónaí go raibh daoine ag múineadh Gaelainn ón mbarr síos. Múinimse an Ghaeilge ó thíos suas agus sin an rud agus níl ach riail amháin againn anseo, riail amháin, caithfidh do chluas fhéin do bhéal a chloisint ag caint Gaeilge. Tá mé ag ullmhú do club cúpla focal anocht. Tá Muiris ag cabhrú liom. Robbie? Ó, eh, seo pionta do Jeff, eh, cider d'Eoin, agus Bud. Ní chuireann an uimhir isteach orainn fhéin. Dá mba rud é go raibh dosaen anso, bheadh mé an-shásta, mar ba, is leor, is leor dosaen is dócha, in aon teacht le chéile. Bhuel, bhuel, sea, tá dráma scrite agam don Chlub Cúpla Focal, Conas Pionta Guinness a Cheannach. Agus chomh maith leis sin, tá leabhar scrite ag, ag, An Cailín Rua ag cara liom agus ag deireadh, ag deireadh an chúrsa, tá mé nár oiread sin go mbeidh siad ábalta an leabhar sin, a léamh agus a thuiscint. Ach má tá an leabhar sin á léamh acu, caithfidh siad an leabhar a léamh os ard. Lily Gerchevsky is ainm dom. Is as an nGearmáin mé agus yeah, tá mé ag foghlaim Gaeilge. Aimsir fháistineach amárach gorm. Aimsir fháistineach amárach gorm.
Aimsir fháistineach amárach gorm.

Tá mo mhac Daithí, tá sé trí go leith agus tá, tá sé mo múinteoir anois so táim ag foghlaim Gaolainn na nDéise anois so yeah, so, so sin mo fadhb anois, táim ag foghlaim Gaolainn an Ghleabhair anois so an Caighdeán agus ansin Gaolainn na nDéise so an tseachtain seo caite dúirt mé, Daithí, glanfaimid suas an seomra and he was like no daddy it's seamra níl sé seomra it's seamra so yeah just a lán rudaí mar sin em dhein mé no cad é rinne rinne no dhein mé dearúd níl sé rinne mé dearmad so just cúpla rudaí nuair a bhí mé óg ba fuath liom

Bhuel, bhí seanduine anseo a dúirt liomsa fadó, an t-aon cúram atá ort ná an Ghaeilge a thógaint ón ghlúin a chuaigh romhat agus í a chur ar fáil don chéad ghlúin eile. Ach sin rud á dhéanamh agamsa anseo le Club Cúpla Focal, an Ghaeilge a chur ar fáil don chéad ghlúin eile.